An oíche sin is ámh a bhí teach an Ardmhéara i mBleá Cliath gafa le file Iodálach den tríú aois déag. Bhí oíche léachtanna agus ceoil ag ceiliúradh comóradh sé chéad bliain báis Dante ar siúl, agus d'fhill de Valera ar Bhleá Cliath chun a bheith ina chathaoirleach ar an ócáid. Bhí an tArdmhéara, Count Plunkett, Sir Thomas Esmonde agus Aibhistín de Staic ina theannta.

At that moment he appeared to me to be an almost broken man. Bhí Piaras Béaslaí, Teachta Dála Chiarraí, ag labhairt ag comóradh Dante ar aon stáitse le De Valera. Bhí mé 'mo shuí in aice leis agus ba ait liom an brú agus an mhothálacht a bhí ag cur tinnis air. Agus le linn an ama seo ar fad ní raibh an Conradh oiread is léite aige. Ní raibh sé curtha de dhua aige air féin staidéar a dhéanamh ar an gConradh. Ba chosúil gurb é gur síníodh an conradh gan dul i gcomhairle leis féin ar dtús, is mó a bhí ag cur tinnis air. An conradh féin, an tionchar a bheadh aige ar mhuintir na hÉireann, ní raibh an méid sin ach sa darna háit. It was an act of disloyalty to their President and to their colleagues in the Cabinet such as is probably without parallel in history. They not merely signed the document, But in order to make the fait accompli doubly secure, they published it hours before the President or their colleagues saw it. Faoin mhaidin dár gcinn, is cinnte go raibh an conradh léite ag de Valera agus dúirt sé le baill an rialtais a bhí fós i mBleá Cliath go raibh sé féin le cur ina choinne. Theastaigh uaidh chomh maith go gcaithfí as an rialtas an Coileánach, Barton agus an Gríofach ar fhilleadh dhóib. In ainneoin impí óna chomhleacaithe, chuir sé a mhíshástacht in iúl go poiblí agus d'fhoilsigh sé ráiteas. In view of the nature of the proposed treaty with Great Britain, President de Valera has sent an urgent summons to the members of the Cabinet in London to report at once, so that a full Cabinet decision may be taken.

Foilsíodh coinníollacha an chonartha, praghas na síochána, i nuachtáin na maidne. Dóibh siúd a throid i gcogadh na saoirse, iad siúd a bhí ag lorg Poblacht na hÉireann, daoine ar nós Ernie O'Malley, ba deacair glacadh leis. Bhíos ag mallachtú go tréan. Ar mhaithe leis seo a bhíomar ag troid, leis seo a thraochamar sinn féin le linn an tsos cogaidh. Nuair a thit an chéad fhearg sin, bhíos gan mothú ar bith. Tháinig tuirse mhór orm. Shuigh mé síos le hais an bhoird. Shuigh mé faoi mar a bheadh fear a bheadh ag iarraidh a cheann a chosaint ar bhuillí a bhí ag teacht ó gach taobh air. Bhí mo dhá uillinn ar an mbord, mo dhá lámh i gcoinnibh m'uisinní. Ní raibh ar mo chumas smaoineamh. D'fhéach mé ar an mballa mar a raibh léarscáil den chríochdheighilt. Bhain mé anuas é agus ghreamaigh mé den bhord é agus mé ag féachaint go dall air. Thosaigh crot ag teacht air dom. Déanadh cnoic agus sléibhte as na línte comh-airde. Déanadh coillte as na paistí beaga glasa agus shní na habhanna ina línte gorma tríd na gleannta. Seo í an tír gur throideamar ar a son. Lean mé na teorainneacha. Beairicí folmha, dóite nó ionsaithe, triantáin ghlasa a bhí mar chomhartha orthu. Thaispeáin siad conas a tiomáineadh an namhaid siar isteach ar a phríomhlínte cumarsáide, ciorcail ghorma de bhlocthithe póilíní, cearnóga gorma de bheairicí míleata, ár gcomplachtaí beaga marcáilte le peann luaí dearg, claimhte trasna ar a chéile i ndúch corcra Indiach ar láithreacha inar throid muid. Bhí stair an cheantair os mo chomhair. Lean mé ár gcoimhlintí beaga, ár mbuanna, ár dteipeanna. Thiomnaíomar sinn féin don tír seo, gan ach an bás nó an príosún mar luach saothair dúinn. Bhí an rud céanna déanta ag glúnta romhainn. Na mairbh, cad a cheap siadsan?

Ghlaoigh sé laithreach ar an gCaisleán. Luaigh sé foinse an eolais a bhí aige, ach sé an freagra a fuair sé nach raibh aon eolas ansiúd air, agus nach raibh siad chun orduithe a ghlacadh ón Evening Telegraph. Ansin, níos déanaí san oíche, tháinig oifigeach míleata leis an scéal go rabhamar le scaoileadh saor. Labhair sé leis an dá chéad is caoga príosúnach agus dúirt go saorfaí ar maidin sinn. Lig gach éinne liú áthais. Faraor! Bhí tollán á thochailt ón gcistin, agus aimsíodh é coicís roimhe sin é, tar éis timpeall 20 slat a bheith tochailte. Cuireadh garda sa chistin ansin agus líonadh an tollán. Ach bhíomar ar fad le saoradh anois agus ba chuma mar gheall air sin. Thug an Irish Independent

Ba chuma chomh bocht is a bhí tú, chabhraigh gach éinne lena chéile. Na bochtáin, cuireadh rud éigin ar fáil i gcónaí dóibh. Muna raibh faic acu, thabharfadh duine éigin dóibh é. Gheofá do choinneal Nollag coinneal dhearg i gcónaí, saor in aisce ó do shiopa grósaera. Bheadh na fuinneoga maisithe, péinteáilte, agus phéinteálfaí doras an halla. Ní mór ná gur dath glas a bhí ar gach aon doras, agus ins na fuinneoga.

Le linn do Bhaile Átha Cliath a bheith ag ullmhú i gcomhair na Nollag, bhí na toscairí agus an Conradh ar an mbád poist ó Holyhead go Dún Laoghaire. Ar deic bhí an Coileánach i gcomhrá le beirt dá chuid fear, Liam Tóibín agus David Milligan. Tóibín said, We'll have to face our diehards now. The first time I'd heard the expression used in Irish politics.